ama m na unu ka na-esonyere anyị ndị ọma ndị Igbo ibe m hmm? unu na-esonyere anyị mgbe ngwa ọ ka bụkwa na ọmụmụ asụsụ Igbo ahụ ka anyị ka nọ site na m gwara unu na isiokwu anyị n'izu ụka ga-abụ ee, bụ iji mgbochi ume na ụda ume emepụta mkpụrụ okwu chekwara m gwara unu na imebe ahịrịokwu ahụ nke ahụ anyị malitere izu ụka ga-abịa n'izu ụka ọzọ izu ụka gara aga anyị malitere imebe ahịrị mfe na ntụgharị ya n'asụsụ bekee anyị ga-amalitekwa ime ya ma anyị mechaa ntọala mkpụrụ okwu ndị a ntọala ọmụmụ asụsụ igbo ndị a n'izu ụka mgbe ahụ anyị amalitekwa mebe nke ahụ anyị mebere mbụ ngwa ọ ka bụkwa na imebe mkpụrụ okwu ndị a ka anyị ka iji mgbochi ume site na mgbe ahụ anyị malitere asụsụ igbo ahụ na m gwara unu na mgbochi ume dị iri abụọ na asatọ ụda ume dịkwa na asatọ ngwa ka anyị lele anya n'ugbo ụda anyị ọmụmatụ nke anyị wetara n'ụbọ ụbọchị nke taa ngwa anyị abatala na iji ụda ume arọ bụ e i o u ịgbakwunye ya wee mepụta mkpụrụ okwu ge bụ mgbochi ume emekọtara ya na o bụ otu n'ime ụda ume arụ mepụta go ngwa ịgbakwunye ya e imebe ego money ịgbakwunye ya i bụ otu n'ime ụda ume arụ imeta igo to buy ịgbakwunye ya o ogo height higher with height ịgbakwunye ya u imeta ugo bụ enyi nnụnụ ugo enyi nnụnụ is a bird ngwa lee ọmụmatụ nke abụọ na e me me mgbochi ume e ụda ume mana ọ bụ ụda ume arụ chetara m gwara unu mgbe a na-ekere ụda ume ụzọ abụọ ụda ume mfe ụda mfe na ụda arụ ndị na-esi ike na-enwe ike na mkpọpụta ha. Ịgbakwụnye ya, e me, eme, eme, eme, hmm, to do something, eme. Ịgbakwunye ya i, ime, ma ọ bụ ime, pregnancy, hmm? ịgbakwunye ya o ome ịgbakwunyekwana ya u inweta ume breath ume breath dịrị gabazi dịrị gabazi pụtara na ọ dị ọtụtụ ọmụmaatụ ndị ọzọ anyị nwekwara ike imebere onwe kee ihe ị nwere ike imere m dịka onye Igbo Anyị mara ndị Igbo bụ ndị na-ekwere anyị kwesiri na omenala anyị ike. Sọsọ otu ihe i nwere ike imere ịlike video na ịshare ya. Na comment kwanụ, i nwee ajụjụ ị nwere, i dosara anyị ya na comment section. Enwekwala otu onye ị nwere ka anyị kụziere ka ọ mara ka esi asụ asụsụ Igbo na-ede ya nke ọma. I mekwe ka anyị mara, anyị ga-ewetakwara gị ya. ekwela ka asụsụ Igbo nwụọ n'aka anyị ekwela ka onye ọ na-agbụla anyị ekwela ka asụsụ Igbo kpọọla asụsụ bekee a second language our mother tongue is asụsụ Igbo gị nwa bụ onye Igbo ị ga-ejisi ike were asụsụ Igbo zụọ ụmụ gị ka ha mara na asụ nwatakịrị mara asụ asụsụ Igbo nke ọma mm, mara asụ asụsụ Igbo nke ọma ịsụ asụsụ bekee agaghị ara ya ahụ mana nwatakịrị buru ụzọ kụziere ka ọ mụta ka esi asụ asụsụ Igbo ịsụ asụsụ Igbo ga-ara ya ahụ ọ ga ọ ga na-ara ya ahụ ide ya ya na ịsụ ya nke ọma as onye Igbo ị wụ try so much to teach your child mother tongue which is Igbo language so for him or her to learn English in an easiest way thank you so much dịka ị na-esonyere anyị